aa kalanga tinachoka kumudzi achimwene obwande achimwene mulandiretu moni mu tsiku la lero kuchokera kwa ifeyo abale anu kuno kwanu unyasalande dziko lomwe kalelo linalira kukha mkaka ndi uchi amatero okambawa kamanena Penanso timaona achimwene kumene kunkhala kudyoletsa. Komabe sikuti inalipo nthawi ina yake imene tinganene kuti dziko lathu linali lakukha mkaka ndi uchi. Inu ndi ine ndi mboni. Umoyo umene inu ndi ine takulira unali umoyo wosautsa kwambiri. Ndichifukwa chake anthu akamakamba za kale kuti ayi zinthu zinali zokoma, zinali bwino, timangoyang'anana kuti kodi? Penanso timadzaona kuti zinthu kwathu kuno zimasintha malingana ndi mbali imene uli achimwene. Analipo anthu kale amene anali bwino kwambiri, amadyerera, ena amavutika, chimodzimodzi pakupita kwa nthawi zinthu kusintha, madolo adzulo aja kusanduka makape, makape adzulo aja kusanduka madolo, zinthu ndikuyambanso kuziona mosinthika. eish pepani etu achimwene kungoyamba ndi milandu achimwene koma ndimafuna ndivulile kachipeya basi zomwe zija zotsogola zakhweze ee ndi basi zimene zimayenda bwino kwambiri kungokhala ndi ulendo pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu usayang'ananso kutali basi zokhazo panopa zodalirika ndiye ndikhweze basi ena ake adayeserapo kukwera zina tidawawuza kuti inu simunakwere basi anatsimikizadi kuti obwande munali zoona sinakwere basi iyi atakafika thupi lonse lili tsoo kuphwanya ngati amakankha ngolovale ku mgodi wa malasha tinawauza kuti eyetu ndi zimene zimachitika ukasankha kukwera zinazi munthu ne pepani sikutibe ndadzuka ndi milandu kwenikweni kungotibe zochitika za kunoko zomwe zandizunguza mutu amwene tikuvutika osati sewero kuno komabe tikakhala penanso anthu ena ake akamatinamiza kuti bwani nthawi ya ujeni zinali bwinotu obwantasa timachitabe jenkha pang'ono n'kumadzifunsa kuti nthawi yake itiyo khaya mwina kwa enanu koma kwa obwantasafe kungoyambira ngakhale nthawi ya alidzi amwene sinambe potakhala pa mtambasale kumaloza kuti apa ndiye ayi tasuntha tamasuka obwantasa nthawi iliyonse imakhala ndi mavuto ake zimangotengera kuti pa nthawi imene zikuchitikayo muli mbali iti Ndinakambapo kale kuti pena pake zinthu zina zikamachitika, ena ake amangofuna kutikwerera pansana basi. Tidziimba nyimbo yolira nawo. Zikayenda, basi nafeni chii! Obwantasa muzipanga zanu basi, musamapange za ife. Ife tili pachengelero ife! Oh kodi! Achimwene, inetu m'zilumika zochepa zimene takhala padzikoli, taphunzirapo chinthu chimodzi achimwene, anthu andale ndi adyera onse zochitika zawo ndi zimodzi onse amaoneka anzeru kwambiri ali kunja akalowa mkati ayi 0% kuyambira kalikale zinthu zake zakhala zili zimodzimodzi amakhala atsankho akokera kwawo alibe zakwaya inenso mkwayeko amangoganiza za mkwayeko basi mu nthawi ya alidzi analipo ena ake amene amaliona dziko kukhala la mkaka ndi uchi Analipo makosana amene amati akamakamba nkhani zabwinozabwino umadabwanso kuti koma zoona zimenezi zimachitika mu nthawi ya alidzi yomwe ija? Ayi anzathu munadyerera, mwamva inu? Mu nthawi yomweyo analiponso ena ake amene amazunzika kwambiri. Lero lino ngati mwina pali nthawi imene samafunanso kuti ayikumbukire, akuwuzani kuti inali nthawi imeneyo, nthawi ya malume che Mpando, Zinthu zitasintha, analiponso ma guy amene zawo zidayenda kwabasi, miyoyo yawo inasintha, anasanduka akambona mu kanthawi kochepa, zinthu zawo zinasintha kwambiri, aja ankanjoya nthawi ya alidzi aja, manja amakhala ali nkhumankhuma, kumakuwa kuti nabolani nthawi ya alidzi, zinthu zinali bwino, Zinali bwino chifukwa amadya. Koma chifukwa choti anthu akudya asintha kwabwera ena amakhala akulira. Ayi, izi ndi ayi ayi, mm, alidzi ananenadi kuti matipate ndi nkhondo. Ah, izizi ndi ayi ayi, zikukanika basi. Akuluakulu tithandizeni kulira, zinthu sizili bwinoyi. Ndiye alolira ngati ife tidalira nawodi limodzi. Amayo, zinthu sizili bwino! kumalira nawo maliro oti ife sakutikhudza kenaka kupita kwa nthawi zinthu zinasintha kunabweranso chitsulo cha njanji akudya anasinthanso ena ake amene ankatumbwa mu ulamuliro wa malume che Mpando anapita kaye pambali kunabwera makosana ena a mtundu umodzi anayamba kudyereranso osati sewero analemera mukanthawi kochepa anasanduka anamageya anyezi Zawo zinali bwino koopsa. Mabwasala a nthawi ya amalume che Mpando aja anayamba kudandaulanso. Zinthu sizikuyendatu, sizili bwinoyi. Akuluakulu tithandizeni kulira tichotse munthuyu atipha. Ndiyetu mmenemo ndi mmene moyo wathu wakhala ukukhalira achimwene. Ena amakamba kuti zinali bwino chifukwa ankadya nawo. Koma enafe, mwanji wa ifeyo obwandasafe, timati tikakhala phee kumadzifunsa kuti kodi ndiye kuti mwati zidali bwino litilo chidali bwinocho ndi chani timachita kaye jenkha moyo wathu wakhala wolimba kwa basi sunafewekoyi nchifukwa chake ulendo uno ena ake akamafuna kuti tiwathandizire kulira timakhala kaye duu takhala tikulira kale ifeyo kulira simakhalanso nkhani yachilendo kwa ifeyi timalira kale anthu akumudzi ife tazindikira kuti timangothandizira amfumu kuledzera basi akaledzera amapanga zapumbwa salawirayi kupanga zawo basi ali phee Ine ndi make Sikono wangayu tagwirizana kuti oyiya basi tiye tingolimbikira khasuli koma kuti kudzachitika zina zake zachilendo anthu tikupanga zinthu zonena kuti enafe ndikufa kukoma ah, ayi aliyense angabwereyo amakhala ndi tizake titopotopo Kwa nthawi ndithu takhala tikutamanda anthu a ndale. Miyoyo yathu yakhala ikutsamira kwambiri anthu a ndale ndipo zotsatira zake takanika kupita chitsogolo. Andalewonso akamakhala amachita kudziwa kuti aa awa kwatha kwake tingotere basi atheka. Anthu amene timawayika pa utsogoleri, zoyenera kuchita kuti anthu wambafe titulukemo mu umphawi amazidziwa ndithu. koma mwadaladala amachitira dala amadziwa tikatuluka mu umphawi ndiye kuti sitilabadanso za iwowoyi tidzingopanga zathu ndiye amachitira dala kutipanga kuti tidzikhala anthu opemphapempha kutipha manja dala tidzikhala anthu okonda zinthu zaulere ukaunjikana pa mzere kumalandira 2000 kwacha imene mugawana anthu 5 imeneyi 2000 yi muga iwe iwe iwe i- tigawanani iwo kumtima mbee azitchedwa kuti awa ndiye anthu awa ndalama zawo amadya nafe m'malo motipezera mbedza chejumo tidzigwira tokha ayi ndithu tikachita choncho mbwandewa ativuta awa sationanso ngati anthu andale akadakhala kuti ndi anthu amene akufuna kutithandiza bwezi akumagwirana manja Zinthu zikatisokonekera kumapeza nzeru limodzi. Tiyeni tiwathandize anthu akumudziwa achoke mu umphawi wadzaoneni. Koma ayi ndithu. Amakondwera mu umphawi wathu. Zinthu zikamasokonekera ndiye amapita kumbali ndi kuseka chikhakhali. Zawaonekera ubwantasa hehehe! Aona nyekhwe! M'malo motithandiza amafuna kuti nthawi inake tidzifanizira mwaonatu mwaona mwaona ubwantasa timanenatu ife mwaona ife ndi amene tinali madolo munali madolo paja mudachita chiyani ena mumavuto amene tili nawo pano akumachita kukonza andale ndi anzawo ena amene ali mkatimo kuti zinthu ziyipe kwabasi tiwakumbukire kuti anali madolo amapanga zinthuzi ifeyo achimwene anga adodolido tinene moona mtima moyo wathu sunayambepo wakhala poti tinganene kuti aha apa nde zili bwino apa ayi ndithu ayi takhala tili pamodzimodzi kwa nthawi yayitali nde wina wake chipwembwenene chake chili kuno sangamatibwatike nalo bodza kuti komatu ifeyo ife nde tinali madolo ife a tikuthandizeninso mulemere mudzatinenanso palibe wabwino amwene andale ndi amodzi amambala tumangosintha mitundu ya mbava basi ase barman tatipatse madzi ozizira bwino eti mabanka zife mpira timatha koopsa koma eh oyimbira ku nyasalande sakutifunira zabwino yo mzungu wathu sakumfuniranso zabwino basi apita ku mazambiki Inuyo mutsale nokha kwanu kuno mudzisanduka ananchidwe. Tatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi